na anyị ga-adị ruo echi maka na ife ọma na-akpọ anyị na anyị bụ ụmụ eze bụ ndị Igbo nya na omenala Igbo ga-adị ruo echi onye ọbụla na anyị aga nasị nya bụ na o ruo afọ ịgba fụrụ ka na-ekwu n'ekwunu asị n'ife agbara aka na-ejuru ugo menenu ihe menenu mana mmiri mara ugo asawa ugo n'arụ n'uo mana ọkwa ọ na-agbapụta n'ụtụtụ esekpuru a nakere ebe chi anyị nọ na nke o mere ya amakakwado nna m n'oyi na nke i mere ya amakakwado ndụ i nyere anyị inye aka anyị iyi na-ekwu n'oyi ekwu n'oyi daalụ ka anyị isi mere anyị erika n'oyi ọfọ ka anyị ji na-aga n'uwe n'ife ọma ka anyị na-ekwutere onwe anyị na ngọzi ka anyị na-agọtara onwe anyị ọjị bụ ife ndị Igbo ji ya n'aka na ọjị bụ ife ndị Igbo ji agọ ọfọ na-anata amara n'aka Chukwu n'uwe oyi mana ndị Yoruba na-ata ya ata n'uwe Awụsa na-akụ ya akụrụ mana anyị bụ Igbo ji anata amara n'aka Chukwu na ọma bụrụ eziokwu n'uwe oyi ya bụ ọjị ka anyị ji n'aka n'uwe oyi na-asị na anyị ga-adị ka echi maka na echi ada agwụrụ agwụ n'uwe oyi

n'isi ndị nne na nna anyị ka anyị na-ekwu n'uwe asị na ife ọma a ga-eru fa aka n'uwe na anyị bụ ụmụ ga-achọta akụ wee neta fa anya n'uwe na fa azụgo anyị na anyị ga-azụ fa n'uwe na fa ga-adị ogologo ndụ wee ruo echi n'iwe nye aka anyị yirere budu n'uwe n'isi ụmụ okorobịa anyị n'uwe mana ife wetara ọrụ bụ ọrụ n'ụwa ife wetara ego bụ ọrụ n'ụwa mana ihe ọ bụla ọrụ aka ị na-arụ a sị na ọ ga-akwụ ụgwọ n'uwe

a sị na a na-agba ajụkata onye mụrụ a jụba onye na-anụ dunu ụmụ agbọghọbịa anyị a sị na ọ ga-adịrị unu mma nụ oyi unu ga-anụta ezigbo di nụ di gbara agba nụ di juru eju nụ di nwere akụ na onwe ife anụ ụmụ agbọghọbịa anyị na ọ ga-adịrị fa mma nụ oyi na fa ga-anụta ezigbo di nụ asị m na ha ga-abụ di ma nụnụ oyi asị m n'isi obodo anyị bụ gburugburu n'oyi anyị ga-aga n'iru maka na ọganiru ka eji mara anyị n'oyi na ọnọdụ ugo na ọ dịrọ egbe mma n'oyi mana mmiri mara ugo asawa ugo arụ n'oyi a sịkwazị onye achụna nwa enwe n'elu na nne ya mụrụ ya n'elu n'oyi hmm. ọkpụrụ ọma ka ejuna ji aga n'ogwu n'oyi hmm. ọfọ ka ide ji awa anị n'oyi ichie mechakara nya bụ ife nụ na o nwere ka o si adị n'oyi omenala anyị na ọ maka mma n'oyi hmm. omenala anyị na ọ maka mma nụ na omenala anyị na ọ maka dị n'uwoyi ụwa m ọzọ na mụ ga-abụ onye igbo n'uwoyi ụwa m ụwa ụwọta ụwa ịtọ na mụ ga-abụ onye igbo maka na onye igbo bụ eze nụ n'ebe ọ bụla o jere na ọ ga-achị eze dị chiride n'uwo